Ba jeli ba an ce. Ba ni ce. Ba jeli ba a ka kan sanga a n'a ka wagati an ka aw sira labɔ. sabula ka d'a kan an ka dugu in gundo caman de dogolen bɛ aw bolo e ni anw fa jɛra fo ka n'a bila bi la an m'i ka ko lankolon mɛn o sababuya la a ka kan wagati bɛɛ an k'i sira labɔ yaasa i ka dɔnni dɔ d'an ma an k'o da an denw ma ne fa bɛ sa don min na a ye ne lasigi o don sɔgɔmada fɛ a ko Matu i hakili to jeliba la dɛ o siratigɛ kɔnɔna la mɔgɔ man ka ɲinɛ e kɔ jeliba ɛɛ denmuso ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ denmisɛnso sen ka teli nka a tɛ kungo sogoba dayɔrɔ dɔn k'a daminɛ dugu in fɔlɔlama la ka n'a bila sisanama la yɛlɛma caman donna a la eh. maaw ye jeliw kɛ bolokɔfɛfɛn de k'a sɔrɔ jeliw jɔyɔrɔ ka bon an ka dugu sigi la kosɛbɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka fɔ k'a bɛn ka furuw dilan jeliw de b'a kɛ o siratigɛ la i fa ye ko caman kalifa ne jeliba la ka d'a kan a ka dannaya bɛ n kan Matu. Dugu in kɔrɔn n'a tilebin banni ni gɛɲɛka a bɛɛ lajɛlen gindo bɛ ne jeliba bolo yan n ye furu kɛ nka ala ma wolo ja n na o ma n tɔɔrɔ dɛ nka mun ye ne jeliba tɔɔrɔ maaninfinw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya o de y'a to ne jeliba ye dugu bila pewu ka na n kelen na maaya kɛlen bɛ ɲuman fɔ ɲɛna juguman fɔ kɔfɛ ne bɛ e fo denko ɲɛnafin ma ne jeliba minɛ fiyewu ka e to yan i ye n dɔn i fa ye wa i y'i ka sira bɛɛ lajɛlen taama ka n bɛ dugawu don i ye n seko ye min ye matu n b'o k'i ye

majɛ i ma tila ko la e sira o tuma e tilala de awɔ na ne bolomadɛmɛ e a banna ka ban e sira n tɛna taa ni n bɛrɛ ye ne ko majɛ a a matu denkɛni bɛ ɲini k'a sinsin ala ma dɛ matu denkɛni awɔ maa bɛɛ t'i kɔgɔ da maafaala kɔgɔ la zan ka maaninfin saraka ka k'a ka masaya saraka ye o dogolen bɛ jɔn na dugu in kɔnɔ yan a ye sunjɛ kɛ saraka ye ka golon fana kɛ saraka ye hali sunjɛ denkɛnin k'a y'o fana kɛ saraka ye a ye sunjɛ ka du dakolon ci ka filenkolon ci k'a kɛ tonbo ye saya min fana bɛ ka kɛ dugu in kɔnɔ yan n'an ma zan sigi a ka masaya la ka ji gɛn ka bɔ dugu in kɔnɔ yan a b'an bɛɛ ban kelen kelen kelen kelen ne kɔni ɲɛ b'o la ɛɛ sira dɛ i tɛ min kalama ji b'an ka hɛrɛ de fɛ matu denkɛni b'an ka hɛrɛ de fɛ an kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ka ji dɛmɛ walasa a ka se ka masakɛ jugu in daga bɔ an da la zan y'an mara cogo min na n'a ka sariya jugu ye zan denw fana bɛ na k'u b'an denw mara ten tɔ n'o fanga jugu kelen ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ji dɛmɛ a ka baara la ne ko sunu ne bɛ ka ko dɔ jateminɛ a bɛ waati jan bɔ dugu in kɔnɔ yan nka maa si tɛ ka kala don i ɲinɛ ka bɛn n'a ye i n'a fɔ ko ma kɛ ne ko ne bɛ e ɲininka n'a ma k'i ma baasi ye dɛ e ka masakɛ muso dun kunba n bɛ siran ka n da don masakɛ ka ko la sabula ɲɛ kelentigi ani ɲɛ sabatigi olu tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye hakili b'a la don dɔ masamuso ye n wele a y'i kanto n ma k'a ye n kanhɔrɔnya a ko n ma ko n bɛ se ka tugu hɔrɔn kɔ ka n ka hɔrɔnya labaara ka n to masakɛ fɛ yen n ka jateminɛ bolila masakɛ kan kosɛbɛ a tɛ a muso ka dumuni kɛ a tɛ ji min a tɛ don a kan a tɛ kuma a fɛ a tɛ kuma denw fɛ ne balila min na dɔrɔn n ye masamuso tununna mɔgɔ t'a ɲininkali kɛ mɔgɔ t'a ɲini ne yɛrɛ fana tun tɛ yen ni n y'a faamuya i b'a fɛ k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ e yɛrɛ bɔra nka ne kɔni b'a dɔn dunanmuso bɛ masakɛ fɛ yen n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko in jubaju bɛɛ bɛ bɔ o de la ni n y'a faamuya k'a fɔ e b'a fɛ k'a fɔ dunanmuso dɔ de jiginna masakɛ fɛ yen o de nɔ bɛ ko in bɛɛ la awɔ n y'a faamuya an ka dɔ bɔ sira la

ka se ka t'a kɛ tilerafana ye o tɛ maloyala ko ye n'i y'a ye a ye e ci ne ma a yɛrɛ ma se ka na n b'a dɔn a maloyalen de don i b'a fɔ a ɲɛna ko ale ni ne cɛla maloya foyi tɛ yen nɔ bi gɛlɛya bɛ ale kan jɔn bɛ sini dɔn i b'a fɔ a ɲɛna k'a kana maloya ne na ale cɛla ko maloya t'an cɛ an bɛɛ de ye kelen ye i bɛ t'a fɔ a ɲɛna ko ni ji nana ko balo b'a sɔrɔ fa fi ye n y'a mɛn tantuma ne bɛ sira ɲini sira b'i bolo i ka n ka foli fɔ a ɲɛna

ko ne ko i natɔ la i ka t'i fa ka fura kari kungo la kabi kunu ne yɛrɛ y'o fɔ i ɲɛna i teliya ɛnti a kɛra cogo di e ko ko ka taa ɲɔ di filifɛnnin ma awɔ a kun y'a ɲini e fɛ a kun y'a ɲini baasi tɛ Kana ɲinɛ ka t'i faga ka fura kari foro la dɛ n'Ala sɔnna na na na i bɛ mun miiri miiri la fosi n bɛ taa jita la ka na sani n ka kɔsegi i bɛ ɲɔ bila n ɲɛ n t'a fɔ i ye Sera ɲɔ foyi tɛ yen o ɲɔ min bɛ jiginɛ kɔnɔ an y'o dun kunasini k'o tɔ dun kunun ne yɛrɛ tɔrɔ b'a kɛ cogo cogo kabi i fa tun bɛ balo la gɛlɛya tun b'an kan nka a fatulen gɛlɛya tɔ de gɛlɛyara ka taa a fɛ kabini ne yɛrɛ furula ne ma hɛrɛ foyi de sɔrɔ k'a sababu kɛ nin masakɛ jugu ye i t'a bila an ka taa Matu fɛ yen n'an ye dɔɔnin sɔrɔ u bolo u ka balo dɔ d'an ma an k'o dun n'o tɛ fɛn tɛ dɛ an taa

Yeni dakili aw ma. Pasike. Dugu b'a fɛ ka lakari. Dugu ɲɛ aw. Wa dugu tiɲɛ aw. Aw ko fɛn min. B'a fɛ ka fɛn kɛ fɛn min man di aw ni ne n'i y'a mɛn ni aw de don ne tile kelen ma se aw ma tile si ne tile kelen bɛ ci aw ma waati si ko ne ko fɛn min kama kɛ ne ye o tuma an bɛ aw kɛrɛfɛ n bɛ ka kuma ni aw de ye aw minnu ta ye tiɲɛ ye n bɛ ka kuma ni aw de ye aw minnu bɛ se ko la

Allah Allah ne mu kila sala ne ba kila mi kina ji Allah ifle ko ni mina ni na ni ta Allah ne bɛ ko min ka taa n cɛ min sa a mɛnna e kun ye ne jigintanya la i ye fantanya a filɛ filɛ ka na n ba ta nin ye ne ba kelen ni min kun ye n jigi ye ne kɔrɔfɔɲɔgɔn kelen jigi foyi kun tɛ ne na ni musokɔrɔba kelen kɔ n'a fɔra e filɛ ka n'o minɛ ne na ni ye sisan e jabari ee i t'a lajɛ ka yiriba dɔ yira n na n ka taa n kɔ sɛmɛ o la ne ba kelen dɔrɔn ne kun ye ne jigi ye ne kɔsɛmɛyɔrɔ dɔrɔn ne kun y'o ye n b'i deli yiri dɔ yira n na n ka taa n kɔ sɛmɛ o la ee ala Ne bɛ mun kɛ sa n ka maɲumako jira kun tɛ ala la e ala tɛ doni foyi da mɔgɔ kun k'i tɛ se a kɔrɔ ne ye masa ne wele i ka n filɛ n'i ka hinɛ ɲɛw ye sababu ɲuman tigi ye ala de ala n y'a ɲini i fɛ i ka sababu ɲuman kɛ n ye ala n bɛ se ka jigi sɔrɔ cogo min na ne taayɔrɔ banna

nka laɲini kelen bɛ n bolo mun ka jugu n'a bɛɛ ye ni o ye nci ye nci b'a fɛ ka na zankɛ kɔrɔbɔ n b'a fɛ a ka ji ka du ci ka ni tigɛ ka ba ko tigɛ o bɛ diya ye

a dun kɛra cogo di ne t'a fɛ i ka kasi fiyewu i ɲɛ ti ten nin bɛɛ ye e de nɔ ye n den kabini a daminɛ n y'a f'i ɲɛna ne kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ nin masakɛ in ye Maa min tɛ hinɛ a bɛ bon hadamadenw kan minɛ k'u faga i n'a fɔ ko shɛw hinɛ kisɛ kelen a tɛ masakɛ dusukun na waati bɛɛ ale de bɛ hadamadenw bɔnɛ u ni na i ko baganw n den i ye n jigintanya n den i ye n jigintanya dɛ m'a lawuli nin kama fiyewu ne y'a dabɔ duguden bɛɛ ni kisi de kama mɔgɔ t'i to bi la ka sini ko dɔn fiyewu ne kɔni bɛ ba ka saya bila lajara bɛ minɛ de kɔnɔ zanga ko in nɔ foyi de tɛ n na nka ne b'i deli i ka ne de dɛmɛ ni dubawu ye yaasa don dɔ n bɛ mɔnɛ bɔ cogo min na

Eh! Kɔnɔfɔɲɔgɔn tɛ ne na tugu. Kɔnɔfɔɲɔgɔn tɛ ne na tugu. Ne jigini kelen kun ye ba min ye, o fana talen filɛ ka ne to nin ye.

Ma, you're okay. Ee Ala aa n ye mun kɛ e Ala la bi kɔnɔnafilitɔ dama dama de filɛ ne bolo yan ee

ne ni ba kelen dɔrɔn ne kun don n b'a ɲini i fɛ a ko ɲɛma sanfɛ masakɔrɔ tɛ diɲɛ ka den dɔn ji i bɛ sira min kan sira in ka jan nka i sera k'a ban e faw siranna ka nin sira in taama e kɔrɔw sirara ka nin sira in taama i dɔgɔw sirala ka nin sira in taama nka e de y'i kɛ sira in kan nji n'i b'a fɛ ka se faama la i b'i jilaja cogoya bɛɛ lajɛlen la k'a ka jɔnkɛ kɔrɔba k'a ni diɲɛ fara yanni a ni faama ka ɲɔgɔn ye o la i bɛn'i sago sɔrɔ faama la wa i bɛna a jɔyɔrɔ sɔrɔ duguladen bɛɛ lajɛlen bɛna danaya da i kan n bɛn'i dɛmɛ i ka nin baara in na

e fa y'a sigi kɛ dugu in kɔnɔ yan a ma masaya sɔrɔ e b'a fɔ k'e b'i kɔ da o kɔ la ɛɛ i tɛ dangadenya dabila i ka masɛbɛ se tɛ i ka zan k'i teri ye o na sɔn ka fisaya i ma dɛ walayi ne kɔni ye ne dɛmɛ donna kɔnɔnin kili yɛlɛkɛ yɛlɛkɛ kojugu don dɔ a bɛ ci a bolo n tɛ kɔrɔtɔ i ma n bɛ n ka ko la ani n tora la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ i b'a dɔn danga ye nin den na bɔ lajɛlen de ni siri ka da kun e ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin e b'a fɔ k'e b'i kɔ da zan kɔ la kabi don min i ye kɛlɛ in ta k'a sigi kun an ma hɛrɛ kelen y'an ɲɛ la don o don saya yo saya joli bɔn o joli bɔn musow bɛ kasi cɛw bɛ kasi denw bɛ kasi k'a sabu kɛ ni min fa ma sa i b'a sɔrɔ o ba sara ni min ba ma sa i b'a sɔrɔ o cɛ sara ni min cɛ ma sa o den bɛ sa e nci an b'i deli taa ka bɔ an da la walasa an bɛ se ka hɛrɛ y'an ɲɛ la cogo min na. Hey. Hey. nkabafura ka bon baden da ma n'i ma ne nci to yen e ye dɔ wɛrɛ kulotɔ mɛn a den kɔ dugu in kɔnɔ yan wa a jɔlen lajɛ n fɔri ko ka fisa ni e fa ye bazumana naamu nci ne kɔnɔ gannen don ka sɔrɔ a ma fɛn goni hmm. kamanagan ani siran kɛlen don ne nci taama ɲa ye kibaruya min bɛ dugu in kɔnɔ i m'a mɛn dɛ ayi furucɛ saya wolofa saya ani woloba saya o de kɛlen b'an ka dugu in taama ɲa ye ne fantanyana cɛkɔrɔba min tun b'an ka laadalafɛnw kunna ale ye diɲɛ to bazumana kɔnɔfɔ yɔrɔ t'an na tun jigi foyi tɛ dugu in na tun ni e tɛ o de la n ser'i ma yaasa i k'an bilasira maa min sara dugu kɔnɔ a bɛ dɔ bɔ dɛ Ɛɛ nci naamu kɛlɛ sera soforokun na moriba yaasa dɔncogo t'o la bilen e dun b'a fɛ ka mun de fɔ n b'a fɛ ka min f'i ye dugu in gindo bɛɛ lajɛlen bɛ ne jeliba bolo yan ka d'a kan n jatigiw ye n dɛmɛ ni dugu in gindo ye maakɔrɔw ye n dɛmɛ ni dugu in gindo ye ne b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ maa si nɔ ye ni zan tɛ ko cogo di zan ɛɛ o san jaa zan fa ye nin kelen de kɛ dugu in kɔnɔ yan a ye dutigi bɛɛ lajɛlen ka jigiɲɛ jeni kelen kelen fo ka bɔ ne jeliba la nka k'a bɛ ne to kelen ni jatigiya ye ɔ wajibi ne kan ka fara e kan ka e dɛmɛ nin ko in na nɔntɛ ni n ye n sigi ka nin lajɛ n b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ duguladen bɛɛ lajɛlen fa kelen kelen k'a ban tayi sabula hinɛ t'a dusukun na wa a ti makari an tɛna nin ko in bila daa kelen da la bilen n b'i ko sa de walasa i ka kɛ gɔngɔrɔ ye i k'a fa k'i sigi dugu in masaya kunna bazumana i ko cogo di ɛ denmisɛnnin masa ɛɛ badennin min bɛ ba kelen sɔrɔ n den o wolodon bɛ kɛmɛ duuru fari de da koyi ala y'i da a kama de wuli an ka taa fo zan k'a dɔn k'a fɔ ko maa kelen fa ta tɛ diɲɛ ye ko tɛ cɛ kɔnɔba dimi nka n'i y'a bugɔ a kɔnɔ na n den o b'a dimi bila ɲɛ an ka taa